Oje in Sardigna puru, su mundu de s'iscola s'est mobilitau pro pediri s'istabilizatzione de prus de chimbe miza e chimbichentos insegnantes precàrios e seschentos traballadores ata chi custa borta puru paris a sos chentu chimbanta miza docentes e bintibatto miza collegas ata de sas àteras regiones de Itàlia arriscant de èssere penalizados dae sas polìticas iscolàsticas natzionales. Sa minimada de sos gastos e sos finantziamentos Arresesti chi est dae medas annos an apejoradu sa calidade de s'oferta didàtica e su rispetu a su diritu a s'istùdiu e in sa leze de istabilidade de su guvernu Lega Cinque Stelle non sun resessios a acatare sa manera de istabilizare sos precàrios. FLC, CGIL, Cisl Scuola e UIL Rua pro martis an organizadu in Sardigna chimbe presìdios in dennantis de sos ufìssios iscolàsticos de Casteddu, Aristanis, Nùgoro, Tàtari e Terranova. Sos segretàrios regionales Manuel Usai, Maria Luisa Ariu e Giuseppe Corrias sutalìnean chi su tantu de postos chi an prenadu impreande personale precàriu sunt prus de chimbe miza e chimbichentos, sentza cunsiderare sas suplèntzias curtzas. de pònnere in craru su problema ligadu a sa mancàntzia de docentes ispecializados in su sostegno, a sa cale si parat fronte chin assignatziones in dèroga a su possessu de su tìtulu. In custas dies sas universidades sardas ant a publicare sos bandos pro intrare a sos cursos de ispecializatzione novos, ma in Sardigna ant a esser petzi trechentonovanta a fronte de tremiza càtedras netzessàrias. Pro su chi pertocat su personale ata at a intrare in ruolo petzi Su chimbanta pro chentu de su personale pediu. Novas de profetu pro su setore latecasu de sa Sardigna chi de una paja 'e chidas est biende sos pastores a protesta e sas tratativas pro arribbare a aere unu pretziu de su late zustu detzisu, chenàpura colada, a setantabator tzentèsimos a litru. Dae su listinu de sos pretzios a sa chida de su casu berbechinu romanu, publicadu dae Ismea, s'Istitutu de Servìtzios pro su Mercadu Agrìculu Alimentare, in s'ùrtima chida de frevàriu su prètziu de su berbechinu romanu est crèschiu de su ses pro chentu arribande a chimbe euros e setantaduos tzentèsimos a chilu, un'andamentu chi cherian sos partetzipantes a sa vertèntzia chi in custas chidas si sun cunfrontados in sas mesas de su late fatas in Casteddu, in Roma e in. Tari, s'aumentu de su pretziu de su casu berbechinu romanu serbit pro facher crèschere su pretziu de su late puru. In s'interi però sichit sa mobilitazione de sos casufitzios de sa Sardigna chi pro jòvia manzanu in Macumele an ammaniadu una manifestazione contra sa violèntzia pro denuntziare su chi est capitadu in Orune, Nule, Irgoli e Torralba a dannu de sas cisternas de su late. Sos fatos rechentes, nana sos organizadores, chin sas minetas de morte contra chie At a sichire a ritirare su late an postu a timere a totus e non si podet prus traballare in securesa. Massimo Zedda s'est detzisu e s'est dimìtiu dae sìndicu de Casteddu, como sa tzitade metropolitana at a pòdere andare a botare in beranu, podet dare, su bintises de maju paris a sas europeas. Custu ca su sìndicu at detzisu de si dimìtere prima de sa proclamatzione ufitziale de sos resurtados de sas regionales, ca in cussu casu si fit andau a botare in su duas miza e binti chin sa nòmina de unu commissàriu regionale. S'obietivu suo, at nau Zedda, est de dare sa possibilidade a sos tzitadinos de isseperare in presse a manera democràtica chie at a guvernare sa tzitade. In sa lìtera de dimissiones Zedda torrat gràssias a totu sas pessones chi ant traballau pro sa crèschida de sa tzitade. In Casteddu, duncas, s'at a botare pro sas comunales duos annos prima de s'iscadèntzia naturale. Zedda at a andare in Cussizu regionale a ghiare s'opositzione de centru-sinistra decheoto cussizeris chi chin issu An a chircare un'alternativa a su centrudestra ghiau dae Christian Solinas. Sa Sardigna duncas at a èssere unu laboratòriu pessande a acordos benidores fintzas a livellu natzionale, mescamente chin sos de sos Cinque Stelle, prus acurtzu a sas chistiones de sa sinistra chi non cheret tzèdere a su poderiu de sa Lega. Fintzas si at pèrdiu su bandu supra sa continuidade aèrea pro sas tratas dae Terranova a Roma, Fiumicinu e Milanu Linate, Air Italy no at a lassare s'ìsula e at a sichire a las fàghere custas duas tratas. A lu dare a ischire est sa cumpagnia matessi chi sutalìneat de àere detzisu de atzetare sos òneres de servìtziu in sas duas tratas chentza cumpensatzione, e cust'issèperu arribbat a pustis chi sa cumpagnia at torrau chi nono cando l'ana pediu de sichire a garantire sos bolos dae prima die de aprille a su sèichi, dau chi sa continuidade nova gestia dae Alitalia at a cumentzare dae su dechesete de aprille, una detzisione chi aiat postu in pistichinzu sa Regione chi depiat garantire chin urgèntzia sa continuidade territoriale dae Terranova. In custas chidas sa Regione e su Ministeru de sos Trasportos ant chircau de arribare a una detzisione chi, pro che cumbinchere Air Italy a mantènnere sa base operativa in Sardigna, sos sindacaos ant apretau sa cumpagnia a abarrare in Sardigna e sa detzisione de sichire sos bolos dae Terranova a Roma e Milano, fintzas chentza sa cumpensatzione de sa continuidade aèrea, paret chi siat sichinde cuss'àndala. Sa diretzione de Air Italy sutalìneat de àere picau sa detzisione in autonomia, a pustis de unas cantas promissas mancadas in s'interesse de sa cumpagnia pro difèndere s'investimentu fatu. Su cìnema, definiu sa 'e sete arte, torrat a Nùgoro e torrat a s'apoderare de unu locu istòricu, in tzitade e in provìncia, su Teatro Eliseo, chi a pustis de annos de irmènticu, torrat a proietare òperas cinematogràficas. Lu torrat a fàghere gràssias a su progetu. Ten cinema, su Cinema Teatru, propostu dae Sardegna Teatro, chi gestit s'istrutura, chin sa collaboratzione de su Museu MAN, de sa Sardegna Film Commission, sa Cineteca Sarda de sa Sotziedade Umanitària e s'azudu tècnicu de Moderno srl. Su progetu, presentadu custu manzanu in s'intìri de una cunferèntzia pro s'imprenta, est partiu in duos e cheret presentare a su pùblicu nugoresu òperas chi an bintu festival internatzionales O chi est difìtzile a las bìere in sas multisalas. Si cumintzat a su batòrdighi chin su film Un'affare di famiglia de su regista Koreeda Hirozaku, Palma de Oro in su Festival de su Cinema de Cannes de su duamiza e decheoto, at a sichire su binchidore de s'Ursu de Oro in Berlino, Ognuna ha il diritto di amare de Adina Pintilie, La diseducazione di Cameron Prost de Désirée Akhavan, mentzione ispeciale in su Sundance Festival, Manifesto de Julian Rosefeldt, L'uomo con la lanterna de Francesca Lixi, Corbeddu de Louis van Gasteren, at a tancare sa rassigna La pazza gioia de Paolo Virzì, chi su ses e su sete de maju at a èssere in Nùgoro pro presentare su film.